pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene chikhulupiriro chonse chilipo kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifenso kwanu kuno ayi ndithu zinthu zikutheka panopatu tsopano tangotanganidwa ndi nkhani zakumunda basi zimenezi ndi zimene taona kuti mwina mwake titalimbikira zikhoza kutipindulira ndamuuzitsanso kafadala mlamu wanga uja kuti amwene nkhani zinazi za ndale zotetana sitingapite nazo patsogoloyi zingotipangitsabe kukhala anthu ovutikitsitsa basi koma sikuti zingatipangitse miyoyo yathu kusintha Ayi. Mundilole, popitira kalatayi lero ndivulire kachipewa basi zomwe zija za Kwezy kamba kotiguliranso stamp pa tsiku la lero. Kulitu Kwezy courier yapamwamba uku. Ukatumiza katundu lero, lero lomwe, anthu amakatenga katunduyo za changu kwambiri, zopanda milandu. Osati kutumiza katundu koma ndiye ukafika patatha sabata, ukafika ataphotchokaphotchoka, ayi ndithu, ayi, ayi. Ndimakamba kuti ife a pa banja la Obwande, tangopanga chisankho basi choti mwina mwake tilimbikire zakumundazi tione kuti kodi zitithera bwanji paja amanena kuti papita khasu sipanama ayi ifenso tachilimika kuti mwina mwake mbiri yathu ndikusintha kwa nthawi yayitali ndithu amwene ndi mmene ndafotokozera muja kuti ifeyo bwantasa ndi apabanja lathu mwanji wa adodolido ndi nthawi yathu yayitali timataya kwambiri kutsatira kuti andale akuti bwanji, akuti zinthu zisintha liti. Koma tsopano ndayamba kuzindikira kuti zinthuzi zikufunika kusintha kaganizidwe amwene. Anthu akamalankhula kuti ayi apa ndiye sizili bwino, bolanso kale, ndiye ndinakhalapo ndi mlamu wanga uja pansi Kafadala ndi kuyamba tsopano kumaunguza kuti koma kodi tikamanena kuti sizili bwino bola kale, tikumanenadi zoona? Ndinamufunsa kuti kodi kodi ndi chani panyumba pathu mwina chimene chasintha kwambiri kuyerekeza kale? Kwa nthawi ndithu ifeyo a m'banja la Obwande takhala tikumangodandaula, ulamuliro uliwonsewo kumangodandaula. Sipanakhalepo tsiku ndi limodzi lomwe lomati ayi koma pano ndiye zikukhala ngati zasintha kapena ayi koma pano ndiye zinthu zikukhala ngati zikutchipha. Ulendo wina uliwonse timakhalira kunena kuti zinthu sizili bwinoyi, zikudula, achoke uyu abwere uyu, zinthu sizili bwino zikudula, tikuvutika ife. ndimangayi ndati phee nkumadzifunsa kuti kodi lilipo koma tsiku limene tidasangalalako kuti apa zinthu ndiye zikuyenda bwino obwantasafe onzanga ndi ife ololida tazindikira kuti a amwene timangokhalira kuvina nawo gule wa ena ake basi kumata nthawi kulira nawo limodzi iwo tikiti yawo ikumayenda ife yathu ikadali pomwe paja amwene Ndinakhala pansi kulingalira mozama. Ndazindikira kuti moyo wathu wakhala uli pamodzimodzi kwa nthawi yaitali kwambiri. Maboma amabwera komanso amapita. Chimene chimasintha ndi choti anzathuwo amapezeka kuti atola chikwama, ife kungokhala olulutira basi. Ndayamba tsopano kumaona kuti ndi kofunika kusintha malingaliro athu amwene. Nyimbo zina zimene timayimba nawo timakhala tikungowathandizira ena ake kuyimba nawo nyimbo, koma ifeyo kwa zilumika zochuluka ndithu Zathube sizinakhalepo bwinoyi. Sizikuyenda. Koma kodi ifeyo zinayamba zatiyenderako? Ufa wathu ndi kawokomani tsiku ndi tsiku kumachita kuolingitsa. Takhala tikupanga zimenezi kwa zilumika zochuluka. Penanso mwina mwake timagona nayo njala kumene, kumapita kukapumitsa thupiri kumimba kulira mawezulo, kugonera mbulu mbushe. Tikachita mwayi nthawi ya maboloma ngati ino ndi awisi kumawaphika amphonda. umenewo ndiye wakhala uli moyo wathu kwa zilumika siunasinthepoyi nde ndaona kuti zomangolowera nawo nkhani zoti sitikuzidziwa zatipangitsa kukhala malo amodzimodzi omwewo kwa nthawi yayitali amwene panopa I, i think nthawi yakwana tiyambe kupanga zathu osatiso za anzathu awa andalewayi nanena kale amwene kuti onse ndi amodzi zochitika zawo ndi zofanana amangosiyana makaka basi koma amakhalabe amodzimodzi omwewo akachoka awa kulowa ena awa ena ajaso adalipo kale aja ndiye kumakhala kukulukutika ndiye ndi amene aja akamadutsa m'mazangazime amabwera nokwa achafera m'thengo kuno ndikumadzatiuza kuti obwande mwaona makosana awo atu zinthu zikuwacheza chenauna amene wachoke basi zinthu sizikuyenda Ndiye onanu, ololidafe, osafunsa ndi ofunsa komwe, timayamba nafenso kumayimba nawo nyimbo ya zinthu sizikuyenda, basi achoke, asokoneza zinthu kwabasi. Nanga ndi tsiku limodzi lomwe chinthuchi chidayamba chakonzekapo. Modusa mwathu makhala muli momwemomwemo, osanamizana ayi. Pakhomo pa obwanta safe, umoyo wake wakhala uli umodzimodzi omwewomwewo basi. palibepo chosintha ayi ndifa yake tapanga chisankho kuti bwanji mwina titalimbikira za ulimi izi kuti mwina mwake tingakhale odzidalira tokha ndikusiya kutaya nthawi kumaloza ena ake kuti akutisokonezera zinthu zinthu sizikuyenda ndikudziwa mudzinena kuti ayi ayi obwantasa komabe anthu amafunikabe kaphokoso kuti asamajayire indedi munena zoona koma langa lomakhalabe funso loti kodi m'makomo mwathumu mmene tikuchokeramu ifeyo tapanga chani kuti mwina make zinthu zichitike andaletu amatengera mwayi kuti timawalambira kwambiri ndi ife ake miyoyo yathu amasewera nayo anyamata abwino abwino ndithu amphamvu zawo eti kukanika kugwira ntchito kumayembekezera kuti andale akasintha ndiye kuti iwo adzapeza ndalama zaulere zomaseweretsa kumalandira ndalama osafunsa nazo kodi ndalama mukundipatsazi mukuti ntchito yake nditani nazo Ndagwira ntchito yanji? Zimenezi ndi zimene makosana ena ake amakonda. N'chifukwa chake zinthu zikasintha, ulamuliro ukasintha, ena akamaona zinthu kulimba kwa basi, ndiye amalira koopsa kuti pagrawundi sipali bwino! Ndiye m'kulira kwawo amafuna mukhalepo chigulu, ndiye amalemba ntchito anthu wamba ifeyo opanda kalikonsefe kuti tidzilira nawo limodzi tichuluke olira pa ground sipali bwino sipali bwino komatu sikuti pakasintha pa groundipo ndiye kuti nafenso zathu zisintha ayi ayi ndithu ifeyo ndongoyimba zoti sipali bwino pa ground basi palibepo china chilichonse chimene chingasinthe kwa ife nthawi yakwana tsopano achimwene mwina mwake yoti tiyambenso kulingalira mozama kodi moyo umene tikukhalawo Tipilirebe ndi omwewu anzathu amene tidamenya nawo mademo nthawi ijayo kumanena kuti iyayi tikufuna zinthu zisinthe Nyasaland yokomera tonse. Tinanamizana amwene. Ena ake zikuwakomera koma ifeyo tikadali pompaja. Ndiye wandaleyo ameneyo. Kumabwira utsi okhetsa misozi limodzi nkumatiuza comrade, comrade, ma comrades zinthu zisintha, zisintha. Musadandaule chilichonse ayi. Zinasinthadi amwene, koma zinawasinthira iwowotu osati ife ayi. Pano angatikumbukirenso? Pano ndi zomauzana kuti akuluakulu musadere nkawa iyayi, pompano muyamba kumva kukoma. Iwo atayamba kale kumva kukoma. Zimakhala zopweteka munthu kumauzidwa kuti obwande musakhale ndi phuma inu, mudya! Akulankhulayo chakudya chitadzadza mkamwa monse. Wandale akamakamba kuti iyayi, mavuto amene muli nawo ine ndikuwamvetsa, kumuuza kuti ayi bwana! simungawamvetse ayi inu mungamve mavuto amene tikumana nawo muli mchigalimoto chopuma mukamati mukutimvetsetsa mmakudziwa inuyo kugona ndi njala mmapita zipatala zathu ana anu amapita ku sukulu zathu kuti mukati mukutimvetsa mutimvetsa bwanji mafuta agalimoto simudziwa mtengo wake mmangolandira mafuta ophikira simudziwa mtengo wake mmangozindikira chakudya chili pa thebulo mudziwa bwanji za mavuto athu lero lino ena ali yaviyavi kumasuta nawo chamba kumwa nawo akachaso m'makwalalamu nkhani yake akuti ndioneke odzichepetsa anthu andikhulupirire ndioneke ndimadziwa mavuto awo ndioneke nanenso ndine wa mu ghetto kungosankhana hey! angaonekenso basi aliyense kumakhala kwawo nkwawo ifeyo ingotikonzerani blantyre bypass road basi tidziyenda ndi mbewu zathu zakumunda kupita ku misika timangireni sitediyamu ku mwanza tizigulitsamo mitedza yathu kukakhala zochitika basitu sitikufuna zambiri ifeyo ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande